Su bandu pro sa gestione de s'Asilo Comunale de Carrera Piemonte l'ana publicau oje in s'interi s'istrutura at a apèrrere dae prima die capidanne pro garantire s'atividade didàtica sichia in su bandu b'est una clausola de amparu in favore de su personale chi b'est traballande A lu nàrrere est su sìndicu de Nùgoro Andrea Soddu chi custu manzanu, paris a s'assessora a sos Servìtzios Sociales Valeria Romagna, at adobiau una delegatzione de sos binti traballadores de sa cooperativa sociale Primi Passi chi gestit s'asilo e una de sas mamas de sos chimbanta pitzinnos chi andant a iscola a cue. A s'adòbiu ant picau parte peri unos cantos cussizeris de opositzione, Peppe Montesu, Mara Sanna, Pierluigi Saiu, chi ant detzisu de presentare un'interrogatzione urgente a su sìndicu. A pustis de meses de mudore b'at chèrfiu sa protesta de sos genitores pro àere a su mancu carchi impinnu dae s'amministratzione e difatis su bandu est istau publicau oje. Ma sos tempos sunu longos e b'at a chèrrere un'àtera pròroga, sos atos sunt prontos dae martu, iscrivent sos cussizeris, Chin s'interrogatzione si cheret cumprèndere cale sun sos indiritzos de sa Giunta e chin cales atos los cheren cuncretizare e si sos ritardos sun burocràticos o polìticos. Chie amministrat at su dovere de si picare sas responsabilidades suas. Non si podet bajulare chi a su trintunu de trìbulas non s'iscat ite depiant fàchere sas mastras e mancu si in capidanne galu an unu traballu, an a àere unu traballu. Sa promissa chi s'asilo at a torrare a apèrrere pròpiu prima die de Capidanne l'at fata su sìndicu e, como mamas, pitzinnos e mastran e mastras contan supra cust'impinnu. Nùgoro si càndidat a Capitale italiana de sa cultura pro su duamiza e binti, lu fachet ponende in campu sos gigantes suos, sos protagonistas de cussa chi totus an definiu Atene de sa Sardigna. A costazu de Grassia Eledda b'est Bustianu Satta, abocau, poeta, polìticu, pitore, unu intelletuale cumpletu. Pro ammentare e facher connòschere mescamente a sos zòvanos custu nugoresu de gabbale, A chentu chimbant'annos dae sa nàschida, ma peri a chimbant'annos dae su fràvicu de sa prata chi l'ana dedicau fata dae Gantine Nivola, s'amministratzione comunale at promòviu unu programma ricu, presentau custu manzanu in s'interi de una cunferèntzia istampa. Fini presentes su sìndicu de Nùgoro Andrea Soddu, s'assessore regionale a sa cultura Giuseppe Dessena, s'assessore comunale a sa cultura Sebastian Cocco, Gonario Gianoglio, su sìndicu De Nùgoro chi aiat fatu fraficare sa prata e Tarcisio Balloi chi fit unu de sos artesanos chi aiat traballadu pro fraficare sa prata. S'obietivu est de onorare duos mannos de sa cultura sarda, de fagher diventare Prata Satta su coro de Nùgoro, chi siat su marcu pro rapresentare Nùgoro in totu su mundu. Su monte Ortobene gai prenu a isticcu non si bidiat dae medas annos francu pro su Redentore, eris sun istaos medas sos nugoresos chi an detzisu de artziare a su monte istimadu dae Gràssia Deledda pro si colare una dumìnica diversa e torrare in palas de una bintina 'e annos cando sas famìlias costumaban a chircare friscura in cùcuru de s'Ortobene. Su mèritu est de su Comitadu Monte Ortobene Ultima Spiaggia chi at ideadu e organizadu Sa 'e chimbe editziones de sa manifestatzione A su connotu pro su monte chin su patrocìniu de su Comune e sa collaboratzione de sa Confimprenditores. Una die de festa, de ispàssiu pro sas famìlias, chin d'una fiera de s'artesania chi at bidu una chimbantina de artesanos chi an postu in mustra su traballu issoro in sos banchitos ammaniados in s'anello e chin sos hobbistas nugoresos. Sos cantos de sos coros, sos ballos de sos grupos folk ant contribuiu a ispassiare sa zente acudia e si respirabat s'aghera 'e sa festa cando s'Ortobene fit su monte de Nùgoro e de sos nugoresos. Una manera pro torrare a sas radichinas cando medas famìlias campaban dae su monte lu trabicaban cada die de festa non petzi pro su Redentore A su connotu pro su monte b'at supriu medas turistas puru a testimoniare chi s'Ortobene podet torrare a èssere unu locu de vacàntzia pro totus e chi sas bellesas de Nùgoro non si firman a sa solidae. Una manifestatzione in s'àmbitu de su programma ammaniadu dae su Comitau pro s'istiu de su duamiza e dechesete chin s'obietivu de torrare su monte a sos nugoresos ammaniende fainas culturales, econòmicas e religiosas de primore. Chentu barantachimbe atletas tesserados, una sotziedade chi picat parte a totu sos campionados giovaniles e provintziales, regionales, e un'istrutura capassa, collaudada, chin dirigentes e tècnicos de primore chi si pican a coro sa vida agonìstica e s'educatzione de sos pitzinnos. Totu custu e àteru puru est s'atividade chi faghet sa ADS Polisport Nuoro diventada iscola calcio elite assotziada a s'Acadèmia de su Cagliari, de su Casteddu Calcio e chi collàborat chin su Santu Predu, semper de Nùgoro, una sotziedade chi s'allenat in sos campos de Badu e Carros pro more de una conventzione chin su Ministeru de sa Zustìssia De s'istajone in pessu acabada de sos programmas pro cussa imbeniente nd'an faveddau custu manzanu in s'interi de una cunferèntzia istampa Salvatore Boeddu presidente de sa Polisport, s'assessore regionale a s'isport Giuseppe Dessena, su sìndicu de Nùgoro Andrea Soddu e su delegadu provinciale de su CONI Sandro Floris. Su Nùgoro Softball tancat s'istajone regulare de s'Italian Softball League chin una bìnchida sa 'e duas de su campionau in Collecchio in trasferta. Sa formatzione allenada dae Jorge Navarro Valdespino tancat sa fase a girones ùrtima de su Raggrupamentu A e duncas pro si sarvare at a deper fàghere sos isparègios chi an a èssere in Capidanne e contra a su Taurus Parma. Torrende a sa gara a sas garas de sàpadu, Sas nugoresas an vintu gara unu chin su puntègiu de unu a nudda e gara duos imbetzes l'an vinta sas meres de domo chin su resurtau de nobe a sete chi mustrat s'impinnu mannu e s'atza vocada dae sas nugoresas. Como su Nùgoro Softball at unu mese pro pessare a sos isparègios e èssere prontu a s'apuntamentu prus importante de cust'istajone ma fintzas de sos ùrtimos annos ca dae sos isparègios at a dipèndere su destinu de su Nùgoro Softball.